Nice, cathair ar an Mheánmhuir. Podchraoladh le Tarlach Mac Con Midhe. Smaoinigh ar Nice agus smaoiníonn tú ar an trá agus na tithe ósta móra agus an Promenade des Anglais. Sin an phríomhshráid in aice na mara. Siúlóid na Sasanach a bhí ann ins an sean aimsir, de réir dealraimh, mar b'iad na Sasanaigh na chéad turasóirí a tháinig anseo ar dtús ar a laethanta saoire sa gheimhreadh san ochtú haois déag. Bhí tírdhreach an Côte d'Azur go breá, an solas álainn deisceart na Fraince, le gaoth ón Mheánmhuir, Ní ba dhéanaí, tháinig na Gearmánaigh, na hOstaraigh agus na Rúisigh mar chuairteoirí, agus muid ag spaisteoireacht ar an promenade maidin amháin agus báisteach bog ag titim. insíonn mo chéile dom mar a tháinig a seanmháthair anseo chun bheith ag obair mar saisonnière sa bhliain 1899. agus taispeánann sí an teach ósta ina mbíodh an bhean óg ag obair. Tá sé ina sheasamh go fóill. Eachtra mhór ab ea é do chailín óg ó chathair Beirne san Eilvéis taisteal chun bheith ag obair go dtí deisceart na Fraince, agus bhíodh sé de nós aici agus í ina seanbhean, scéalta a insint faoin am sin i Nice. Mar a mheas sí féin, bhíodh na Sasanaigh an-dea-bhéasach, bhíodh na Gearmánaigh agus na hOstaraigh i gceart agus i gcóir, ach bhíodh na Rúisigh allta ar fad. Ceantar turasóireachta is ea an Côte d'Azur. Turasóireacht den scoth atá i gceist, Feicfidh tú Antibes agus Cannes ina mbíonn Feis na Scannán gach bliain, agus Monte Carlo, cuid de Phrionsacht Mhonacó, ina mbíonn cearrbhachas ar siúl. Agus i gcónaí ar an mhuir agus ins na calafoirt, báid agus luaimh na ndaoine saibhre. Ba bhreá do na healaíontóirí teacht anseo céad bliain ó shin, ó tharla go raibh an solas chomh glégeal agus tír agus muir chomh hálainn sin. Ó Chagall go Picasso. Is amhlaidh go bhfuil solas faoi leith agus dathanna faoi leith ins an taobh seo tíre. Agus is amhlaidh go bhfuil cultúr Francach eile i réim anseo, cultúr an deiscirt, éagsúil le cultúr Pháras agus an tuaiscirt. Cultúr Meánmhuirí is ea cultúr an deiscirt, an Midi mar a tugtar air, agus ní thuigeann muintir an tuaiscirt i gcónaí meon muintir an deiscirt. Níor mhiste a rá go bhfuil an chumhacht agus an saibhreas suite sa Tuaisceart, toisc go bhfuil Páras sa Tuaisceart agus go bhfuil an stát, an cultúr agus na héilíteanna lárnaithe i bPáras le fada an lá. Is féidir smaoineamh ar údair áirithe de chuid na Fraince a bhíodh ag iarraidh idirghabháil a dhéanamh idir an Tuaisceart agus an Deisceart. Duine amháin ná Paul Valéry. B'as Sète Valéry ó dhúchas, áit atá siar ón Côte d'Azur, ach chaith sé a shaol ag obair i bPáras. An fhilíocht a scríobh sé, Bhíodh sí ag trácht go minic ar an deisceart agus an meon aigne clasaiceach a bhíonn ag duine nuair a chónaíonn sé in aice na mara faoin ghrian. Sampla maith ná an dán fada aige Le cimetière marin ina thugann sé cur síos ar reilig in aice na mara ag Sète. Faigheann duine tuiscint don saol faoin ghrian agus ní bhíonn aon dallamullóg air riamh faoi bás agus beatha. Tá an domhan álainn agus ní mór don duine áthas a bhaint as, ach ní dhéanann sé dearmad go bhfuil an bás ann ag an deiridh. Fear eile den tsaghas seo ná Albert Camus. Ba Ailgéarach Francach é féin, ón dtaobh eile den Mheánmhuir mar sin. Ach chaith sé cuid mhaith dá shaol ag obair i bPáras freisin, agus ba léir dó i gcónaí go raibh sé féin éagsúil leis na scríobhneoirí agus na daoine eile a bhíodh sé ag plé leo san ardchathair. Rinne sé iarracht arís agus arís eile an difir idir na cultúir a thuiscint i gceart agus meon an deiscirt a mhíniú do lucht an tuaiscirt. Valéry agus Camus, sin spiorad Meánmhara na Fraince agat. Ach is suimiúil an rud é nár Francaigh ar fad a bhí iontu, sé sin go raibh eilimint iasachta i ngach duine acu. Ba de bhunadh Iodálach é Valéry. Inimircigh sa bhFrainc ab ea a mhuintir. Bhí Iodáilis aige féin chomh maith leis an bhFraincis agus é ag fás aníos i Sète. Agus maidir le Camus, bhain sé le pobal Francach na hAilgéire, inimircigh agus coilínithe a lonnaíodh insa tír sin ón naoú haois déag i leith. Ní hamháin Francaigh ón Fhrainc a bhí i measc a muintire ach daoine ón Spáinn freisin. Tá mo chol ceathrar Cyril agus a bhean ina gcónaí in Nice anois cuid áirithe den bhliain. Fear é seo a bhí ag obair ar feadh na blianta sa Bhruiséal ach tá sé ar phinsean anois. Tá árasán acu ar imeall na cathrach, gar go leor don aerfort. Is léir dom gur maith leo deisceart na Fraince agus an saol anseo. Anois, ag caint dúinn ar siúl ar an promenade. Fágaimid na tithe ósta móra agus margadh na mbláthanna agus ar aghaidh linn go dtí an tseanbhaile, atá suite ar chnoc ard. Agus tú thuas ansin féachann tú síos ón gcaisleán ar an Mheánmhuir. Ach taobh thiar den gcaisleán faigheann tú an tseanbhaile, cathair ghríobháin le seantithe agus sráideanna cúnga ar thaobh an chnoic. Léann tú comharthaí i seanchanúint Nice ag trácht ar fhile canúna a bhí mór le rá.

An bhliain míle cúig gcéad daichead a trí a bhí ann. Bhí Nice, nó Nizza mar a thugann lucht na hIodálaise agus na Gearmáinise uirthi, ina chathair stáit shaor ag an am, agus is deacair é a chreidiúint, ach rinne Rí na Fraince ionsaí uirthi agus mar chomhghleacaí aige an Sabhdán. Bhí na Turcaigh chun an cathair a ghabháil ach chaith Catherine Ségurane ar ais iad. Is i Nice a rugadh Garibaldi sa bhliain 1807 nuair a bhain an chathair le ríocht Savoie-Piémont. Bhí saol corraitheach go leor ag an bhfear óg Bhí sé páirteach i réabhlóid i gcoinne an rí a theip agus bhí air teitheadh go Meiriceá Theas, áit a raibh sé féin páirteach i réabhlóidí agus cogaí cathartha éagsúla. Nuair a tháinig sé ar ais, throid sé in éineacht le Rí Piémont agus a phríomh-aire, Cavour, chun ríocht Iodálach aontaithe a chur ar bun. D'éirigh leo san iarracht sin ach is minic go mbíodh aighneas idir an Rí agus Garibaldi. Idir an dá linn, bhí ar an Ríocht Nice a thabhairt ar ais don Fhrainc sa bhliain 1860, toisc an Fhrainc a bheith ag cabhrú leo i gcoinne na hOstaire. Nuair a tharla an cogadh idir an Fhrainc agus an Phrúis sa bhliain 1870, throid Garibaldi agus a arm phríobháideach ar son na Fraince, agus bhí sé mar bhall den Assemblée Nationale i bPáras ar feadh tamaill. Mar sin, bhí Garibaldi páirtithe idir an Iodáil agus an Fhrainc, mar a bhí a chathair dúchais féin, Nice. Cé go smaoinítear faoi mar laoch Iodálach agus go mbaineann sé leis an Risorgimento agus athaontú na hIodáile, bhí dílseacht áirithe aige don bhFrainc freisin. Agus an tsiúlóid seo ag dul ar aghaidh, is lú siúráilte a bhíonn tú go mbaineann an áit seo leis an bhFrainc agus ní leis an Iodáil. Ar ndóigh tá Ventimiglia agus teorainn na hIodáile an-ghar duit anseo. Thug na hIodálaigh terra irredenta ar réigiún ar chóir dóibh bheith i stáit na hIodáile. Fuair siad an Tioróil Theas mar sin agus bhí dúil acu insan gcuid den Eilvéis ina bhfuilimse i mo chónaí, na Grisons. Cinnte nach mbeadh siad sásta go deo leis an tír mar atá sí acu. Tá na Gréagaigh mar an gcéanna. Feictear áfach go bhfuil cuid mhaith áiteanna san Eoraip ar chóir iad a chur le tír eile. Ní cheapfá é, ag spaisteoireacht ar an Promenade des Anglais. Ach téir suas go dtí an tseanchathair agus feicfidh tú féiniúlacht nach bhfuil Francach ar chor ar bith. Sin an tsiúlóid. Níor mhiste a rá gur phailmseist atá i gcathair mar Nice, mar féachann tú air agus ní fheiceann tú ach Fraincis scríofa i ngach áit. Ach thíos faoin dromchla tá féiniúlacht eile ann, féiniúlacht réigiúnach atá idir an Fhrainc agus an Iodáil.

Bhí sibh ag éisteacht le Níos, Cathair ar an Meánmhuir, podchraoladh le Tarlach Mac Con Mí. Mar sin go dtí an tseachtain seo chugainn, slán.